k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ lajɛlen salamu aleyikum k'aw fo fɔ aw sigilen don yɔrɔ min na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aja madini an b'a fo fɔ atlanta ka bala ture fo atlanta nin wagati la a bɛ bamakɔ kajatu sakuna atlanta an b'a fo kosɛbɛ ka didiw simaw fo new york merci beaucoup aramata n'a furucɛ an b'a fo bilaki an b'u fo k'u waleɲuman dɔn omso a n'a furumuso an b'u fana fo ka waleɲuman dɔn surtout surtout ala ka mayi ani maaw ka mayi i ka foli belebele bɛ yan ka melisa mimi fo dani de paris alihaji de paris waliju de paris madame de la présidente nasara sago i ka foli bi yan ka cu sidibe fo pari kɔnɔ a fana ka foli bi yan merci beaucoup jɛnɛ sogodogo asumawu bagayɔgɔ merci beaucoup mariatu kansaye ka grand sœur fo fɔ allemagne nin bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan ka baruni gami fo roi douze douze ka roi douze fo an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ wele na nin wagati la ka bɛɛ fo omso i folen don i n'i ka madamu n'i ka madamu an b'a fo dari de paris alihaji de paris waliju de paris karamɔgɔ de paris an b'aw bɛɛ lajɛlen fo alihamudulila alihamudulila ka da ka jamana ye a bɛ cogo min na sisan jamana tagabolo a b'a ka ɲɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni kow tɛ girin ka kɛ un coup la n balimaw kow tɛ girin an y'a fɔ n ko n'an bɛ taa jamana jɔ la ni jamana jɔ b'a kɛ ɔ an bɛ jamanaden ɲumanw ani jamanaden juguw an b'u bɔ dɔn ɲɔgɔn na ka da ka faransi bɛ kule bi diɲɛ bɛɛ bɛ kule faransi bɛ mɔgɔnin minnu sara mali la olu ka misɛn anw kɔrɔ kojugu olu tilara u dalakan bɛɛ la taayɔrɔ t'u la u ye tu gosi ka karata fara ka fɛn bɛɛ kɛ taayɔrɔ t'u la an y'a yir'u la ni dabarabaya don adamaden ni bɛɛ tigɛra i la ka ban o ka jugu diɲɛ kɔnɔ dɛ ni maaw tigɛra i la ka mali justice ministre de la justice an b'a fo ka mali juge bɛɛ lajɛlen fo a magistrat bɛɛ ka da ka olu de b'a kɛ sababu ye ka zonw nabɔ wo kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ vérificateur général ale taara dosiyew di ɔ a taara dosiyew di asimi ma ka da ka minnu ye sonyali kɛ sonyali kɛra kabako don ɔ bubu yɛrɛ zonba ye e bɛ se ka six cents milliards sɔrɔ cogo di six cents milliards e b'o n ko jamana in na u y'an da k'an kantigɛ de jamana in kɔnɔ c'est pour cela ala tɛ ji to nɔnɔ la quoi ni ala b'i ka jamana in fɛ wagati de bɛ sonyali la mɔgɔ bɛ sonyali kɛ wagati dɔ de kɔnɔ mais i ye sonyali kɛ cogo o cogo don kelen ala ka jɔn ɲuman dɔ bɛ na min bɛ nin ko bɛɛ bali ɔ bubu ninnu ani bube ninnu ani a tɔw ɔ ani minnu wulila fɔlɔ zon caman b'u o bɛ boli la a b'u hakili la ko jamana in ko na to ko in na to jamana in ko in na to olu bolo tan balimaw an bɛ don ka ministre de la justice fo ministre de la justice ko ka di ne ye dɛ namara t'ale de fɛ yen namara t'ale de fɛ yen n'i y'a ta i b'a bila miliyari minnu sonyana ko wari tɛ mali la nkalon don dɛ ne ne bɛ tilenko fɔ yan ni ala ye muso saba furu nɔgɔya i ye a dayirimɛ de b'i bolo ala b'a dɔn i b'u dayirimɛ sɔrɔ sinon n'i t'u dayirimɛ sɔrɔ bilahi ala t'a furu latigɛ ala bɛ den min d'i ma a b'o den dayirimɛ de d'i ma a bɛ muso min d'i ma a b'o dayirimɛ de d'i ma ni ala y'i bila dugukolo sanfɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ɔ ala ma jamana foyi dan diɲɛ kɔnɔ k'aw t'aw dayirimɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala y'an bila territoire sanfɛ k'an ka dɛsɛ an dayirimɛ la o ye nkalon ye dɛ i m'a faamu ɔ ala y'an dayirimɛ d'an ma wari min bɛ mali la kabako don nafolo bɛ mali la nafolo bɛ mali kɔnɔ kabako don mais zon hali u t'u miiri k'u bɛ sa yɛrɛ saya yɛrɛ tɛ ko in na dɛ mais ko in an b'a sɛnɛ ka s'a dan na an y'a ye k'a fɔ ko assises nationales bɛna kɛ assises wa ma sɔrɔ ko bɛ cogo di n b'a dɔn bana nɔgɔyara ala k'a nɔgɔya ne yɛrɛ n fɛnɛ man kɛnɛ han i yɛrɛ ɲɛ bɛ n kumakan na n terikɛ n fɛnɛ man kɛnɛ n kumakan n yɛrɛ bɛ ka n forcer ka video nin kɛ parce que n bɛ video kɛ su in na sinon sini de n natɔ kun don depuis kunun n kan ka na mais n ma cogoya sɔrɔ ɔ n bɛ video kɛ su in na sini fɛnɛ n bɛ na parce que sini ni ben le cerveau bɛ na parce que kuma fɔra droit de réponse bɛ bɛɛ bolo ben le cerveau de bɛ n ka plateau kan yan aw ye gosili da ye sini dɛ bilahi sini an bɛ gosili kɛ sini an bɛ gosili kɛ sini fo ko fulu ka du don n'a ma yanni ben le cerveau ɔ ne yɛrɛ mana min kɛ su in na ɔ ne mana min bɔ a la sisan an b'a tɔ bila ka ben le cerveau makɔnɔ parce que sini ben le cerveau de bɛna yan vingt et une heures ɔ komi kumaw kɛra sa ɔ mankanw bɔra kulekanw bɔra an ye busan don u la ka busan don kukɔrɔ kukɔrɔlaniw na

an t'an da don a la parce que waginɛri kow ni irisiw nali ko o bɛɛ deba ye sini ye n b'o bila ka bɛn nin ma kɔnɔ ko minnu bɛ senna nin wagati la mɛ an kɔni b'a dɔn maliyɛnw ka bɔ a kalama an kɔni b'a dɔn ko irisiw bɛ mali la hali ni bɛɛ t'a dɔn irisiw bɛ mali la ne danni b'o kalama e m'a ye hali eleko kura minnu nana hali a boli cogo a farabu kɛcogo i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don irisiw ka pilɔtiw de filɛ ka farabu kɛ tan maliyɛn pilɔtiw t'a kɔnɔ dɛ irisiw ka pilɔtiw de b'a kɔnɔ u senna ka teli o bɛ s'a jɔ cogo la u bɛ farabu kɛ ɲɔnɔ u bɛ farabu kɛ fan bɛɛ yan'an ka se yen fɔlɔ ɔ

e maa min bɛ video tigɛ video kunkuruninw tigɛ ka bila i ka paji kan video minnu ni mɔgɔ faga ko don min bɛ maaw ja wuli min bɛ ŋaniya juguya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aa ko n'a video yera ko justice bɛ wul'i nɔfɛ dɛ ko ka d'a kan ko mali ye jamana ye ko liberté d'expression ɔ k'an ka constitution k'a b'o garanti kosɛbɛ bɛɛ ye ko mɛ ko molobaliya k'i sigi arajo la ka t'i sigi debaw la manamana kan fɔ la isa kawu jimu ninnu ni kilema ninnu ani wulutigi ninnu ko wagati min na sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la ka taa manamana kan ta ka hɛni don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔsiw dɔgɔya ka sɔrɔsiw bɛ fɔrɔn na i fa tɛ fɔrɔn na i ba tɛ fɔrɔn na i somɔgɔ tɛ fɔrɔn na ɔ minnu den bɛ fɔrɔn na ka dusu b'olu kɔnɔ k'olu dɔgɔya k'a fɔ nin kɛra ta jari su bɛ yan fɛ a fɔra ko yanfɛla minɛla a fɔra ko yanfɛla bɛ ta ta donna ɲɔnɔ na ta donna bangumana la ɔ ko nin y'o ko bannen ko n'u ye cɛ o cɛ tɛgɛ t'a la parce que nin transition in tɛ perese mɔgɔ si ma o nin transition in filɛ o tɛ perese mɔgɔ ma ninnu b'u jɔ de bɛɛ k'i ta kɛ dɔɔni dɔɔni ninnu b'a to yen bɛɛ k'i ta kɛ dɔɔni dɔɔni n'i y'i ta kɛ ninnu tɛ perese bilayi mɔgɔw bɛ dimi u kɔrɔ wagati min na mɛ u ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la mɛ u b'a bɛɛ la ginɛw k'a fɔ ten u b'a bɛɛ la tɔn tɔn tɔn tɔn kelen kelen ko k'i sigi arajo la k'an ka turubuw demoralize k'a fɔ yanfɛla minɛna mun na asimi tɛ taa karisa tɛ taa sɔrɔsiw bɛ taa i fa tɛ sɔrɔsi y'i ba tɛ sɔrɔsi y'i da donkun t'a la i da y'i ka sekirite de sɔrɔsiw ɛnpo bɛ kɛ k'u sara o de kama u ser'i ma wa ko n'u ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta ɔ n'u ye mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ ta ka t'i jɔ i ka wari ni miyɛtini nɔfɛ nafoloni nɔfɛ ni guvɛrɛnɛman y'a fɔ anw b'a fɔ dɛ ko n'u y'i tɛgɛ ta ɔ ko e ka diɲɛlatigɛ kɔni e ka diɲɛlatigɛw banna negosiyasɔn t'a la dɛ yafa deli ninnu ni fɛngɛw t'a la dɛ dabarabaya la n'an bilara mɛ n'an donna kaso la kaso n'an donna kaso la ka ban an kunsigi ferekelen an bɛ kasi de yafa deli abudu ɲangi ta yan fɛ karisa yarigo y'a bila wo la yan fɛ a ye taa yafa deli n ye lɛtiri bɔ k'u ka yafa ma ko n tɛ sigi n'an nana sa an b'an sigi dabaya de la i b'a fɔ ayi ɛ ala kamalenkɔrɔ ka kɛ kamalenkɔrɔ ye sa cɛ ka kɛ cɛ ye o de ka di ne ye n'i ye kamalenkɔrɔ kasikan mɛn sɛnkɛmu sɛnkɛmu gansan na a ma se tiribinali la fɔlɔ bilahi i bɛ masaya segin ala ma sɛnkɛmu a ma polisi muso bolo dɛ a ma se tiribinali la fɔlɔ n'i y'a kasikan mɛn mɛ n'i y'u ye dabaya la jamana in kɔnɔ a ye bɔ mɔgɔ wali na sa n'i y'u ye dabaya la i dabali de bɛ baw la o tɛ porobilɛmu ye mali guvɛrɛnman de ye nin bɔ nin degere nin taara a tulo bɛɛ y'a mɛn dɛ nin tɛ fɔ siɲɛ fila an m'an jɔ sa komi ko in tɔw b'a kɛ cogo min mali bɛ jama mali gɛn sadi diyagoya don obligé mali sadi a tant que i bɛ mali kɔnɔ diyagoya i b'an ka militɛriw défendre n'i y'an ka militɛriw lagosi ka kata i bɛ minɛ i bɛ k'a kɔnɔ de parce que nin militɛri ninnu ma na ka taa buwati la taga bacike ninnu ka fali puba ninnu ni fɛnw wuli nin militɛri ninnu t'o ye dɛ militɛri ninnu ye muru mɛn basu de kan na parce que IBK de y'an bila IBK parce que IBK ka fanga ni ala bɛ fɛ ka fanga barika ban sɛbɛkɛla ne danni bɛ sɛbɛ de kɛ ɔ i nana ka ne fa nɛni ka ne ba nɛni ka sɛbɛ sira kan ne b'a dɔn ne bɛ ne bɛ sɛbɛ de la ne b'a dɔn ne bɛ baara la ne bɛ siran jɔn ɲɛ ne personne ne tɛ siran mɔgɔ si parce que n'i bɛ baara la mɔgɔw bɛ baara kɛta ye a ma se ne ka ji a ma se jeliw ka ne fasa da finɛw ka ne fasa da maliyɛnw yɛrɛ bɛ kɛ ne fɛ ka sɔrɔ o don ni n bɛ sɛbɛ sira kan mɛ IBK n'i ko IBK ma ko ko ɔ miliyɔn tan di nin ma nin k'a daminɛ IBK ye bɛɛ dege o la ni sɔrɔsiw ta t'o ye dɛ ni sɔrɔsi ninnu ta t'o ye dɛ i bɛ jamana baara de ou k'i gueule fermer ka taa ka bɔ an da la ɔ nin ye degere bɔlen ye ne b'a kalan aw ye minnu tɛ faransɛ mɛn parce que bɛɛ n'i kilasi don bɛɛ n'i bɛrɛma don dɔw fana bɛ yen ne tɛ faransɛ mɛn mɛ ne fana ka fisa n'olu ye dɔw bɛ yen ne ma kalan ne fana ka wusa n'olu ye ɔ ne fana ni n bɛrɛmaw parce que anw filɛ yan n'i nana anw ka pilato kan i bɛ bamanankan de fɔ yan tubabukan ninnu ni angilɛ ninnu o tɛ fɔ yan i bɛ bamanankan de fɔ yan anw fana b'a lase bamanankan mɛnnaw ma i m'a faamu mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fana b'anw lajɛ olu fana bɛ bamanankan olu b'a farati dɔɔni dɔnku anw b'a lase ka ɲɛ anw ta o de i m'a faamu wala parce que nin y'o ye k'a fɔ an bɛ bɔ yen problème foyi t'a la sini aw b'aw perepare Ben bɛ pilato in sanfɛ yan Ben bɛ yan Ben le cerveau bɛ yan sini sini vɛntinɛ ko asisi nasionali bɛna kɛ Ben b'a da don kuma caman na sini sini a b'a da don fɛn caman na ani katikaw bɔli min kɛra ɔ ko min kɛra kati Ben ye jama wele mɔgɔw bɔra parce que seule personne les jeunes n'o ye yɛrɛwolo debout remparts ye olu de bɛ se ka mɔgɔw labɔ mali la bi ni min ye den ye taa n bɛna n tɛ perese o ma fɔlɔ mɛ wulutigi n kɔnɔ dɛ n bɛna n bɛ nin fɛn kɛ fɔlɔ n bɛna paseke n bɛna n bɛ n'e kama sisan a tɛ a tɛ o tɛ janya yɛrɛ paseke mɔgɔw bɛ ne wele ko ne k'i to yen a donna ta bɔra ne b'e to yen ne yɛrɛ kun y'a fɔ ko n y'i to yen ne de b'e to yen mɔgɔ baden bɛ ne wele nɔn tɛmɛ wulutigi k'a donna ta bɔra ne t'a to yen n b'a to yen ko mun kɛra ne yɛrɛ kun y'a fɔ hali n ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ko n mɛ n tɛ se ni y'i lajɛ wa n tɛ se k'i to yen ni ne y'i lajɛ ne t'e to yen paseke ni ne y'e to yen e yiri mana kɔgɔ e yiri de tɛ kɔgɔ ne ɲɛna yan paseke ne b'i jolo kari ka jigin de i m'a faamu n b'i jolo de kari ka jigin paseke i yiri de tɛ bange ne ɲɛna yan fo k'i sa ne b'i to yen e bɛ tan dɔn ne bɛ kɛmɛ dɔn e ye lafiyabuguka ye ne ye jikɔrɔninka ye anw sigilen don bada de la ni ni ne ma jɛn n'a ye fo k'i sa i t'i ko baji la fo n'i taara kote dɔ in fɛ mɛ jikɔrɔnin n'i ko k'i bɛna jigin nɔ fo k'i sa kulu funteni b'i faga lafiyabugu kote la lafiyabugu tɔw yɛrɛ bɛ fɛn e bɛ kuluda de la yen nɔ kulu funteni b'i faga i m'i fin cogo ye ni video kɛ in kun tɛ de e kun ma kɛ videomani ye e kun bɛ yɛlɛ kulu in na e kun bɛ kɛ gɔn ye yen nɔ ne b'e to yen e ni sanpɛrɛn cɛ kulu funteni b'e kan ji hɛrɛ de bɛ ne kan bada la ne bɛ bada de la jikɔrɔ e yɛrɛ m'a mɛn ko jikɔrɔni jikɔrɔni ne bɛ bada de la ji hɛrɛ bɛ n kan e sɛrivo ni ne sɛrivo ye kelen kulu funteni b'e kan zuwɛn sisi b'e kan n bɛ na n bɛ na porobilɛmu foyi t'a la n bɛ na n bɛ na ɛɛ n balimaw an ye fasoden ɲumanw ni fasoden juguw an y'u dɔn dɔɔni parce que umaru mariko min n'an dalen kun don ale la kosɛbɛ o umaru mariko bɛ ka kɛwale dɔ kɛ kɛwale min b'anw dabaliya ban tellement anw dalen don umaru mariko la umaru mariko min maliyɛnw kun dalen don a la zeniw kun dalen don a la aa umaru mariko y'a yira anw na ko cɛ k'ale ka kuleba in bɛɛ kun ye nafoloko ye ko jamanako tɛ dɛ bilahi k'ale ka kulekuleba in nin bɛɛ kun ye nafolo ko ye jamana ko tɛ depi bandaw ne kun t'a dɔn min bɛ umaru mariko ni bandaw cɛ dɛ politiki mɔgɔ filɛ o de kama n'u ko ko n ko kana da u la min bɛ umaru mariko ni bandaw cɛ an kun t'a dɔn bandaw y'a sigi yan ka taa maa si ma umaru mariko ye kɔnferansi la mɔgɔ si m'a kumakan mɛn layidu dɔ kun b'u cɛ bandaw taalen ɔ sɔrɔdasi ninnu nalen ani sugɛli nalen ala ka sugɛli ni maliyɛnw ka sugɛli i bɛ dɔw de fana sigilen sugɛli ye pɔpilisi ye sugɛli ye nin ye pɔpilini don sugɛli ye nin ye musuwari don sugɛli ye nin ye sɛribɛti don i fa ye mun kɛ aw minnu b'o fɔ aw fa ye mun kɛ jamana in kɔnɔ sugɛli den kɔni ani anw anw b'an disi gosi k'a dɔn ko sugɛli ye fɛn dɔ ye mɛ aw somɔgɔw ye mun kɛ aw somɔgɔ ye min kɛ a y'o fɔ an ɲɛna kɛ sogɛli ye popilisiti ye i ye kuma min bɛ bɔ a da n'a bɛ baara min na aw tɛna fɔ an ye ko son don dɛ u ko e ma ye ko sogɛli ye miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ko k'o tununna sogɛli ka yɔrɔ la kuma bilara dɛ paseke bubu ta o miliyari ye bubu kɔni e bɛ sa tunga na de e ye bubu e e b'i ta kɛ tagali de ye sa miliyari sun debi ni cɛnin nana ne bɛ ni cɛnin nalen a n'a damusoli ni bubu ye debi ne ye bubu ni nalen ne ye ne ye nin vɛsini ka di nin ye guloguniw ka da ye a bɛ taa gulogu k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamani ye ko kuma man d'ale ye k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye fugari son ka minɛ sonyali la ka boli e tɛ son ye boli kun maa tɛ baga mɔgɔ ma minisiri juge minnu b'anw kunna olu ye juge hɔrɔn de ye bilahi juge foyi tɛ mali la ko juge min bɛ bin mɔgɔ kan n'i ye juge min ye ka bin mɔgɔ kan sɛ k'o ka fɛn i bɛ taa sɔrɔ o ka diplɔmu sanna sinɔn juge minnu filɛ nin ye ninnu tɛ se bin mɔgɔ kan ten ninnu b'a sɛgɛsɛgɛ ka na perevu par perevu perevu par perevu ninnu bɛ na o de la i m'a faamu dalilu kɔnturu dalilu mɔmɔ ka fɔ ten dalilu kɔnturu dalilu ninnu bɛ na n'o de ye semakɛ ma e bolila cɛman o bolila cɛ tɔgɔ ze o bolila aw bɛɛ boli bolila karimu keyita b'a kun aw tɛ son ye aw boli kun bubɛyi kɔni ye cɛ ye hali n'a datuguna a faso la mɛ ale ma boli dɛ aw tɛ son ye aw boli kun k'an ka miliyariw suɲɛ aw bɛ se ka kɛ miliyaridɛri y'aw ɲɛna o taara anw ye dangadenw de ye aw tɛ komɛrisan ye aw tɛ foyi ye komɛrisan ka kɛ waritigi miliyaridɛri ye operatɛri ekonomiki ka kɛ miliyaridɛri ye e politikimɔgɔ miliyaridɛri i bɛ faransi ci ka ban miliyaridɛri ye kun politigi la yan o bɛ kɛ cogo di e ye jɔn ye yanni i ka na politigi la ɔ n'i ka miliyari mɛ ka kɛ depite ye ka kɛ minisiri ye ka miliyari sɔrɔ i b'o sɔrɔ cogo di e b'o sɔrɔ cogo di ɔ bubu porobilɛmu foyi t'a la miliyari minnu b'i bolo bilahi wari in bɛ bɔ k'a fɔ fɔlɔ la k'aw tun bɛ maliyɛnw ta dun k'u sigi o tɛ dɛ anw ye ko in bila anw ko ko jutisi de ka jutisi sankɔrɔta ɔ n'i y'a ye anw jamanakɔnɔdenw bɛ wuli don min na ko wayi ko fɔ ko an ka wari labɔ sɛ ke jutisi de ma jɔ a jɔyɔrɔ la mɛ an ɲɛ b'a la jutisi bɛ sira min kan alihamudulilayi mɛ nafolo in bɛ labɔ maliyɛnw debi bandaw sigira ka wuli kalo kɔnɔntɔn o kalo seegin de an ma umaru mariko ye ka kuma bandaw wuli sɛmɛni kelen umaru mariko bɔra ka tabali gosi a bandaw kɛra tan n terikɛ don bandaw yɛrɛ ne a ma ne ka telefɔni ta a y'a ka taa donna tan ninnu hakili la k'anw b'an da ka sinɔgɔ de ninnu hakili la k'anw tɛ ko de kalama dugukolo sanfɛ k'an ka taa asisi la ne fɛ n ko maliden ɲuman maliyɛnden ɲuman n ko mɔgɔ min don politiki mɔgɔ nin na umaru mariko don mɔgɔ min kan ka bɔ ka kɛlɛ kɛ maliyɛnw nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ maliyɛn bɛɛ k'i jɔ a kɔfɛ ko nafolo min bɛ di mali partiw ma ko k'a nafolo tigɛ nafolo min bɛ di mali mali partiw ma ko k'a tigɛ ka bɔ yen ko paseke ko nafolo fu de don k'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw kɔ kan de jaa n'i ye nafolo tigɛ jaa u sigilen don ko dɔ kunna nafolo tigɛ min kɛ umaru mariko ko k'ale tɛ taa asisi la a umaru mariko i taara i ma taa sogɛli ye min fɔ o don dɛ aw ka parti ye pa- parti parti ye joli ye maliyɛn ye mɔgɔ joli ye a fɔra ko maliyɛnw de ka taa parti ma wele dɛ aw ka partiw taara o aw kunko de don aw bolo aw ma taa o aw kunko de don aw bolo maliyɛnw de welela parti ma wele maliyɛnw de welela sogɛli kunkolo bɛ baara kɛ dɛ sogɛli y'o de fɔ ko maliyɛnw de welelen don partiw welelen tɛ fo umaru mariko ko k'ale bɛ pilɛnti kɛ mali kama a ne bana umaru mariko ye dɛ k'ale bɛ pilɛnti de ladon a y'a ladon wa a b'a kɛ de k'ale b'o kɛ mali kama e kama ne kama

ale bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ puruke n ka mɔgɔw ye nɔfɛ sugu la don a taara kɔdiwari sugu kɔnɔ ka taa mɔgɔw lasigi ka taa gabɔn sugu kɔnɔ ka taa kongo sugu kɔnɔ ka taa kongo kinsasa baraza a ye nin bɛɛ sugu kɛ jikɔrɔni sugu kɔni tɛ o bilahi jikɔrɔni sugu mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ale ka kanpaɲi kɛ yɔrɔ ye sugu la n tɛ n tɛ taa n tɛ te la musa mara n bɛ n bɛ fɛnkɛ de la umaru mariko Maliens n'i bɛ tigɛ politiki mɔgɔ la tigɛ a la dɛ kana sɔn politiki mɔgɔ ye kana da a la dɛ n terikɛ bɔ ligne na kana da politiki mɔgɔ la dɛ Umaru Mariko de ko k'a ye plainte don Malien bɛɛ kama parce que n'i ye plainte don gouvernement kama i y'a don Malien bɛɛ kama ko fɔ nafolo min bɛ di olu ma kalo o kalo n terikɛ n'i ye n wele sabanan na sa n b'i bloqué n wele dɔrɔn k'i bloqué fura foyi nin ye fila ye sabanan ka don sen na tu vois non umaru mariko de ko ko fɔ ok problème t'a la ne yɛrɛ de ye ne ka telefɔni san u ni diyagoya de ye apɛli ta repɔn ye e bɛn'o fɔ ne ɲɛna sisan e ma ne dɔn tɛ nafolo lase mɔgɔ ma i bɛna n tɔɔrɔ gansan han tɛ nafolo nafolo ni nafolotigiw ye mɔgɔ wele o bɛ o bɛ faamu e fɛnɛ wa commerçant k'i wele fɛnkɛw k'i wele e fɛnɛ i bɛ n ka dɔrɔmɛ di yan tɛ dɔrɔmɛ di yan i bɛna n tɔɔrɔ kuma kuma kuma mugu la ha ɔ umaru mariko de ko ale umaru mariko ko jamana in mali k'a ye pilɛnti don aw kama han e min bɛ kɔmantɛri la e b'a la ne b'a la bɛɛ de b'a la k'a ye plɛnti don u kama k'a da kan ale umaru mariko k'olu jɛra u ka nafolo la nafolo jumɛn e ni ne bɛ ɛnpo bɔ mali kun kɛra mali kun kɛra gato de ye e ni ne bɛ ɛnpo bɔ o ɛnpo k'o ta k'o tila olu ka paritiw ni ɲɔgɔn cɛ e fa tɛ pariti la e fa bɛ taa sigi e fa bɛ taa sigi samara gengen na e ba bɛ taa sigi ɲugu feere la ɔ dɔ in bɛ taa voyage la olu ka ɛnpo warinin dɛ o de bɛ tila umaru mariko ninnu ni musa mara ninnu ni fɛnkɛw cɛ e ɲɛ t'a la o tɛ baara la kɔlɔnjɛba umaru mariko kɛra kɔlɔnjɛba depite san joli a ye san caman k'a la dɛ mɛ hali forazi kelen a ma se k'a sen o kɛra yan an y'o bɛɛ yan forazi den kelen a ma se k'a sen mɛ umaru mariko bɛ ka nafolo ta a bɛ ka nafolo ta e dun bɛ ka k'a ye arajoso min b'a bolo a tɛ mɔgɔ si bolo mali kɔnɔ umaru mariko de ko k'a bɛ plɛnti kɛ anw kama a umaru mariko ani i ye n jigi tigɛ dɛ a umaru mariko i y'anw jigi tigɛ i y'anw jigi tigɛ dɛ nɔ i y'anw jigi tigɛ parce que umaru mariko ninnu n'u kulela au temps de att des trucs comme ça donc dɔɔnin bɛ ta ka don u da nin ko nin bɛɛ a mɛnna dɛ n b'o misaliya d'i ma n'u kulela dɔɔnin bɛ d'u ma dɔɔnin dɔɔnin minɛ in wulutigiya ye umaru mariko ninnu de la parce que ale ni umaru mariko ninnu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ a bɔra olu de la parce que mali yɛrɛ la n'i tun b'a fɛ ka don ka kɛ révolutionnaire ye i bɛ taa don umaru mariko ka parti de la jaa maliko tɛ ni mali jɔlaw nana don o don ɔ i bɛ mali minnu bɛ mali fɛ minnu bɛ jamana fɛ i b'o mɔgɔw ɲɛ la jaa maliko tɛ jaa nafoloko don ha asimi ala ka barika don u la dɛ ala ka barika don u la dɛ u pereselen don cogo min na tellement que an ka taa election na ne hakili la umaru mariko bɛ min fɔ umaru mariko bɛ kɛlɛ mɔdɛli min kɛ ka ji di mɔgɔw ma nin ko in bɛ ta nin ko in bɛ ta ne fɛ umaru mariko bɛna fɔ jɔn ko ala anw ye politiki mɔgɔw ye an mali politiki mɔgɔ ne tigɛra u la an bɛ suguba zeni bɛɛ fo suguba commerçant zeni bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo a moto feerelaw a fini feerelaw n'a bazɛn feerelaw k'aw bɛɛ fo fo suguba kɔnɔ ani dabanani mɔgɔ bɛɛ an ma ɲinɛ o kɔ an ma ɲinɛ o kɔ komi an famana mali ma u kun b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko legimu kɔrɔla ani sɛ feere yɔrɔ ye an b'aw fo dɛ ani cɛkɔrɔbaw ka woro feere yɔrɔ n t'a dɔn o yɛlɛmana sa wa o ma yɛlɛma wa an b'aw fo an b'aw fo parce que mali suguba mɔgɔ ninnu bɛ baara la kosɛbɛ

faransi bɔra ka maliyɛn bɛɛ nɛni yan jɔn aw ye politikimɔgɔ jɔn bɔlen ka declaration kɛ mɛ mali ni fɛnkɛ ka mali ni faransi ka ko la walayi yan politikimɔgɔ bɛɛ y'i da don a la hali ni dɔw bɛ faransi fɛ dɔw bɛ mali fɛ mɛ bɛɛ y'i da don a la transition bɛ ka taa cogo min na ne hakilila ko ni politikimɔgɔ mɔgɔlankolo ninnu mɔgɔlankolo hɔrɔnkolo sow mɔgɔ jeliminɛw ne fɛ ninnu bɛna fɔ alihamudulilayi ninnu bɛ ka taa taa cogo min na an ka sansi d'u ma ka san duuru d'u ma ka san wɔɔrɔ d'u ma anw dɛsɛra min na anw dɛsɛra min na pour que ninnu k'a kɛ anw politikimɔgɔ anw esuwera ɛɛ n dɛsɛra o fana ye cɛbakɔrɔya dɔ ye dɛ mɛ tiɲɛ k'aw bin ka ka buguri wul'aw tɔn na hali bi jɔnko ala tɛ bɔ aw da kɔnɔ k'aw da k'aw bɔ k'aw bin k'aw kan tigɛ ka buguri da aw tɔn na jɔnko ala ma b'aw da kɔnɔ n'i bɛ tigɛ mɔgɔ la mali politikimɔgɔ dɔ umaru mariko yɛrɛ ye ne yɛrɛ tɔ tigɛ a bɛɛ la parce que ne fɛ n ko nin ko mɔdɛli umaru mariko an b'a da zana an b'a da yan nɔ e ka parti i ka parti a ka parti yɛrɛ tɔgɔ parti in tɔgɔ dɛ a ka pati bon umaru mariko fana ka pati umaru mariko fana ka pati ni arasa ka tɔn in bɛɛ ye kelen ye parce que mɔgɔ sulen tɛ pati na ale fana ka pati mɔgɔ sulen t'o la a fana ka a ka kekun dɛ fana bɛ taa manje feerela ninnu ni zɛrɛ feerela ninnu ni ɔ fɛn in tɔgɔ sugala suga sugoro sugoro sugoro sɔ u b'a fɔ ko sukala wa mun de o kalatigɛla ninnu a fana bɛ t'olu de nɔfɛ k'olu kɛ k'a ka parti fa tep e m'a ye muso dɔ tun b'a ka a ka parti la f'a kɛra depite ye o muso tun bɛ safinɛnin de dilan a bɛ t'olu sigilen sigilen sɔrɔ a bɛ t'a sɔrɔ umaru mariko abada a tɛ mɔgɔ sɔrɔ bamakɔ dɛ hali hali diɲɛ diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ kelen a ka parti ɔ ko sadi sadi sadi mangoro feerela ninnu ni zaban feerela ninnu ni fɛngɛ ninnu ani sɛ feerela ninnu a bɛ t'olu de cɛ ka na a ka parti kɔnɔna fa ni hali n'i y'a ka parti mɔgɔw sigilen ye bilahi dɔw bɛ bɔ foro kɔnɔ dɔrɔn k'u sigi yɔrɔ na i tɛ maa suyalen kelen y'a la a bɛ t'olu le gosi sa k'olu gosi k'olu gosi sa ɔ umaru mariko de ko k'ale bɛ taa plainte kan a ye n jigilatigɛ dɛ a ye n jigilatigɛ n kɔrɔkɛ don dɛ foyi t'an cɛ dɛ mɛ jamanako la to tolerance ye zero ye ne fɛ yen dɛ ne y'o fɔ anw tɛ tɔgɔ ɲini n'a ye yan anw tɛ tɔgɔ ɲini anw tɛ jamu ɲini mɛ anw tɛ mɔgɔ musala an ka jamanako la dɛ maliko in na tolerance ye zero ye i m'a faamu ɔ k'a bɛ plainte don an kama mɛ ninnu kelen kelen si ma bɔ k'a fɔ aw ɲɛna ko jɔnko ala jɔnko ala ɔ mali bɛ ka taa taabolo min na sisan aw ni san pɛrɛ cɛ aw ye perezidan dɔ fɔ yɛrɛ ninnu ka kalo saba kalo naani u ye min kɛ ko perezidan dɔ delila ka na mali la modibo keyita tile ma k'aw ɲɛna anw t'o fɔ ɛɛ musa musa tile ma k'aw ɲɛna anw t'o fɔ atete ɛɛ alifa tile bon o kɛra ka sɔrɔ an ka dɔgɔ mɛ wala att tile an bɛ kuma o ka fisa buwa tile kɔni tɛ o an y'o kɛlɛ kɛ k'o gɛn buwa tile la an ye perezidan ma fɔ ka na ninnu ye min kɛ kalo saba kɔnɔ o perezidan bɛ se ka kɛ mais personne o perezidan tɛ yen ka lɔ k'u ni di u tɛ u tɛ finiko la u tɛ mɔbiliko la sani u bɛ kasi u ɲɛji de la an ka jamana minɛlen don musa mara de bɛ yala la musa mara ɛɛ nɔn n ko sadi a y'aw sigi dɔrɔn n'aw ye mali politisiyɛnw lajɛ i b'i sigi dɔrɔn mɔgɔ mun ne y'a f'i ye n ko politiki kalan tɛ yen politiki ye jateminɛ ye n da ka di n nɛn baara ka di n da barika ka bon politikiw de ye politiki ye jateminɛ dɔrɔn de ye a y'aw sigi aw ka mali politisiyɛnw lajɛ n'aw lajɛ dɔrɔn i bɛ se ka sɔn direct k'a dɔn ko ninnu tɛ jamana kanuna ye ninnu ye fasoden jugu miiribaliw de ye ninnu ye jamanaden juguw de ye donc ne ko man d'u ye dɛ ala kana ne ko diya aw ye parce que aw ka ipokiritiya ne tɛ don a la ne ko de ko an ka jamana banna ɛ sadi de bɛ ka sadi b'a fɔ k'ale bɛ taa plainte kɛ ko wa ko wari de bɛ di ko wari de bɛ di ko olu ka wari ɛ umaru mariko e y'anw dɔgɔya dɛ e ka wari sadi asimi de nɔ ye nin bɛɛ ye fɛn bɛɛ ni ala cɛ fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ asimi a bɛɛ y'e nɔ ye manamana ko o ko bɛ ka kɛ nin transition kɔnɔ e nɔ don dɛ mamadi ye min kɛ ka constitution dissous ka constitution bɔ yen ka i ka loi i sigilen sari don o don i bɛ décret dɔ bɔ i bɛ décret dɔ bɔ ni min ye den ye o ka o ka ta ka bila yen mamadi ye min kɛ gine i b'o de ɲɔgɔnna kɛ ka constitution bɔ yen pewu fɛn o fɛn taara mali kɔnɔ constitution i b'a bɛɛ bɔ yen don o don i bɛ décret dɔ bɔ e yɛrɛ t'a la mamadi gine ale de ye generali bi naani ani naani a bɛɛ radier ka bɔ yen a y'u bɛɛ bila somaji la ko ayi o yɛrɛ b'a fɔ cogo di putain somaji non o tɛ sa somaji tɛ sa dɔɔni sa aa ala somaji somaji non n'i ye baara bila cogo non k'i bɔ baara la cogo dɔ la u b'a fɔ ma cogo di faransɛ la somaji non somaji o ye après n'i bɔra somaji la i bɛ baara daminɛ o tɛ ni e tɛ baara yɛrɛ de kɛ o fɛn in tɔgɔ sa putain de merde n'an ma dɔw fɔ n'an b'a dɔw fɔ bamanankan na de a fɛn in tɔgɔ dɔw k'a sɛbɛn ta dɛ a ye général bi naani ani dɔɔni a y'u bɛɛ bila fɛn dɔ la yen non e ala putain de merde fɛn in somaji somaji merci beaucoup eh, retraite a y'u bɛɛ bila retraite la général bi naani ni dɔɔni a y'a bɛɛ bila retraite la sekuba min ye transition kɛ dɛ 2009 dɛ a y'a bɛɛ bila retraite la direct

k'i ka juge sigi ka na ni sariya kura ye ne kun ye constitution suspend sisan manamana ko mun b'a kɛ a tɛ kɛ o wa a ma tiɲɛ dɛ hali sisan sisan sisan i bɛ se ka constitution i b'a suspend i b'a suspend piyan i m'a faamu donc a y'u bɛɛ bila retraite la ɔ o généraux ninnu k'u bolo bɔ fɛn bɛɛ la ka da kan u balo bɛ d'u ma u ka so saraw wariw o b'a nɔ la mais o tɛ baara de kɛ jamana ye bilen o de banna o tɛ baara kɛ jamana ye i m'a faamu donc i b'o ɲɔgɔnna de kɛ n'i ye umaru mariko dɔrɔn ye kuma la politiki mɔgɔw k'u ka wariw n'u ka fɛnkɛw aa ɛ eh, ala kabako don dɛ kabako don dɛ mais an bɛ bɔ yen an bɛ bɔ umaru mariko la parce que video bɛ ka taa video tɛna tɛmɛ une heure kan parce que sini de sini de dossier yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ sini an b'a dayɛlɛ yan ben le cerveau an b'a dayɛlɛ yan sini ben le cerveau an b'a dayɛlɛ yan i m'a faamu ɔ i m'a faamuya donc a y'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen donc umaru mariko i y'anw jigilatigɛ bilahi i y'anw jigilatigɛ maliyɛndenw dalen don i la kojugu anw fɛ faso kanu bɛ ben le cerveau la faso min kanu bɛ ben le cerveau bɛ cogo min na n ko umaru mariko bɛ ten fɔ umaru mariko yɛrɛ ka na disi da diyagoya ka disi da diyagoya diyagoya ni fin ɔ ko ale umaru mariko k'ale bɛ plainte kɛ mali kama ko parce que k'olu politikimɔgɔw ka wari aa ah, jaa aw mɛnna nin kan dɛ umaru mariko b'a ko dɔw ye zo ye dɔw bɛ ta jaa nin wari bɛ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ma fɛn fɔ aw ɲɛna aw mɛnna nin kan dɛ an bɛ bɔ yen an bɛ na eh, ministre de la ministre de la jubɛ eh, Musa Ag ministre de la jeunesse ɔ an bɛ na sa n ye video dɔw ye a tɛ i n'a fɔ an bɛ mɔgɔ contre la an tɛ mɔgɔ contre la parce que hayidara filɛ ne tɛ hayidara contre la ala kana n don a contre la parce que ne y'o fɔ yan mais ni sariya nana an bɛ sariya tigɛ a ɲuman ɲuman na nin y'a san joli joli ye hayidara ka mawuludu a bɛ kɛ comment 26 mars la san joli joli ɲana an kana se wulutigi ma fɔlɔ hayidara ka mawuludu bɛ kɛ 26 mars la bɛɛ b'o kalama a bɛ mawuludu kɛ ka ɲɛ mais ɲinan ta ko stade bɛ ka dilan stade ma ban fɔlɔ dɛ an y'a imaziw ye stade ma ban i m'a faamu ɔ ministre de la jeunesse aw de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ka ka kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ parce que mali balontanna dɔw bɛ yen u dɛsɛra ka balontan kɛ ɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu dɛsɛra k'u ka concert k'a kɔnɔ ɔ ko hayidara ka mawuludu bɛ yen ko terrain banbali k'aw y'a di hayidara ma problème foyi t'o la hayidara kɔni tiɲɛ la a tɛ t'a ta ten gratuit la a b'a ta nafolo o ansari mɔgɔw b'u ka nafolo de sara terrain bɛ d'u ma terrain tɛ di mɔgɔ si ma gratuit mali terrain bɛɛ a bɛɛ bɛ loué de ɔ ministre de la jeunesse cɛ in ko musa agi musa musa agi ɔ musa agi ɔ ni ayidara tilara ɔ ni ayidara tilara ayidara ka mawuludu banna n terikɛ mɔgɔ tɛ kɔnsɛrikɛla tɛ yen k'o bɛ jɛ dɛ an k'o fɔ depuis sisan parce que jamana in tɛ mɔgɔ si kelen ta ye kɔnsɛrikɛla fana tɛ yen bilen ni iba wani b'a fɛ k'a ka kɔnsɛri kɛ iba wani ka kɔnsɛri annulé kɔnsɛrikɛla tɛ yen k'o bɛ jɛ dɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye balontanna tɛ yen k'o fana bɛ jɛ dɛ parce que jamana nin ye bɛɛ de ta ye maa si ma fisa ni mɔgɔ si ye mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ taa bɛɛ bɛ taa a bɛɛ bɛ taa ka wari de sara balontannaw bɛ dɛsɛ k'u ka balon tan u bɛ taa tan jamana wɛrɛw de kan balontannaw dɛsɛra k'u ka balon tan ko wayi ko stade ma ban ɔ ni stade ma ban a y'a labanbali to tan ni ayidara y'a ka mawuludi kɛ mɔgɔ si tɛ dangaden ayidara bɛ impôt sara anw yɛrɛ b'a sara a b'a sara iba wani b'a sara ayidara bɛ impôt sara donc a bɛ kɛ i n'a fɔ ne bɛ ayidara la n t'a la dɛ n t'a la ayidara ko tɛ dɛ mɛ nin nin ye minisiri ko de ye nin tɛ ayidara yɛrɛ ka pa nin ye minisiri de ye parce que ne y'a fɔ yan ko ayidara y'anw fa ye ne ne ne ka foyi tɛna se ayidara ma ne tɛna kuma ayidara ko la mɛ nin ye minisiri ka yɔrɔ de ye k'a ɲɛfɔ i m'a faamu n ka garini dɔ yɛrɛ bɔlen don mɛ a bɛ ɲɛ nin b'a yira ko kura don b'a bila kɛrɛfɛ nin ye kura ye i m'a faamu nin tɛ ayidara ko ye nin tɛ foyi ye nin ye dɔw b'u jɔ ko danni bɛ ayidara ne tɛ ayidara nɔfɛ dɛ ne y'o fɔ n ko mali karamɔgɔ foyi ne tɛ mali karamɔgɔ minnu tɛmɛna kaban o tɛmɛna mɛ k'an sigi ko karamɔgɔ y'a don tan a y'a bɔ tan ala k'an kisi o ma i m'a faamu karamɔgɔ y'a don tan a y'a bɔ tan ala k'an kisi o ma dɛ hali ni karamɔgɔw y'a fɔ an filan karamɔgɔw mɛ an fa karamɔgɔ ninnu anw n'o de tɛ bilen dɛ mɛ minisiri de la jeunesse musa agi mayiga o tɛ cɛ in tɔgɔ tɛ musa agi mayiga ye ɔ musa agi mayiga parce que ɔ i ye min kɛ anw y'a fɔ yan k'i ka baara cogo ka ɲi mɛ i ye min kɛ ka taa marché fɛngɛw di ɔ nin kɔrɔ de k'a banna i ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ka tɛrɛn nabila denmisɛnninw ka t'u ka kɔnsɛri kɛ parce que tɛrɛn jɔkun y'an ko ye ni balontan t'a kɔnɔ a tɛna se ka to ten denmisɛnninw b'u ka kɔnsɛri kɛ n terikɛ i bulokera i bulokera e bulokera wala denmisɛnninw b'u ka kɔnsɛri kɛ ɔ balontannaw fana b'u ka balon tan k'o wɔrɔ f'i ye ka bila paseke mɔgɔ caman bɛ ka kuma musalaka musalaka anw dun filɛ anw tɛ kuma musalaka anw b'a fɔ dirɛti de la anw t'a musalaka anw tɛ kuma musalaka anw b'a fɔ dirɛti la paseke anw nata tɛ mɔgɔ kan anw tɛ tɔgɔɲinina ye i m'a faamu tɔgɔɲinina de bɛ kuma dɔw kɛ mɛ o t'anw ye anw b'a fɔ direct de la ɔ ni ayidara ka mawuludu banna ala ka mawuludu ɲuman ban ɔ i ka tɛrɛn labila tɛ fɔ mɔgɔ ye bilen k'a fɔ ko tɛrɛn ma ɲa donna tan bɔra o kuma tɛ fɔ a la dɛ wala k'o f'u ye ka bila mali an bɛ se n ka nin video ka taa une heure sɔrɔ an bɛna se wulutigi ma an bɛ don wulutigi la a ka video fitinin bɔ dekɔritigi ka bila sinɔn ne mago t'a ka video tɔw la parce que ni adamaden barika banna diɲɛ kɔnɔ ka ban i barika banna bɛɛ y'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ cɛ o cɛ n'i ko don o don k'i bɛ jama labɔ ko jama b'i nɔfɛ aw wulutigi bɛ wuli a b'a ɲin bari i la a y'a ɲin bari bɛɛ la a ye bɛɛ ta lajɛ a ye ibu si ta lajɛ ka kawu jimu ta lajɛ ɔ ka a tɔgɔ kilima ta lajɛ a ye diko ta lajɛ ani jɔn a ye bɛɛ ta lajɛ a ye ne ta lajɛ ne m'o ne ta a b'a dɔn midi pas midi à 14 heures n'a ko k'a da baara ka bon bilahi ne ta ka jugu n'a ta ye n'a ko k'a ɲɔgɔnna balawu den tɛ yen ne ka balawu ka jugu n'a ta ye fɛn bɛɛ ni ala cɛ na a nana yan faransi yan depuis mali la fɔlɔ a bɛ ka ne kɔrɔmatigɛ a nana faransi yan ka na yira ka wulu ni wulu la yan ko wayi ko danni bɛ taa donna ta n bɔra n ye fila fila gosi a ku kɔrɔ a nana faransi yan a wɔsilen a fɛn bɛɛ danni danni danni danni n ye fila fila don a ku kɔrɔ n'a y'a kɛ midi mɛ bɔ n bɛ fila fila don a ku kɔrɔ e ka mɔgɔw minnu bɛ faransi yan olu ka ca ni ne ye dɛ o den barika o den barika bannenw ma se ne la o sango e yɔrɔ e kɔni e tɛna na se ne la e ɲɔgɔnna den barika bannen ɲɔgɔn e kɔni tɛna na se ne la ala ye maa min barika ban ɔ n b'a d'i ma dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ la yanni sini cɛ ne b'a d'i ma a tɛ gɛlɛya yɛrɛ bilahi a tɛ gɛlɛya a ka nɔgɔn ne bolo kojugu i bɛ se min na ne bɛ se o de la i bɛ se kalabanciya min na bɛɛ bɛ s'a la yan nɔ n'i ko k'i ɲɔgɔnna kalabanci tɛ yen bɛɛ bɛ s'a la yan i bɛ se fɛn o fɛn na i ka ne ko k'i ka hasidiya min b'i la wa i fili ne de y'a f'i ɲɛna i fili sa cogo de la tan i m'a ye taa yɔrɔ yɛrɛ t'i la bilen i bɛ kule cogo min na i bɛ kule sisan i ye bɛɛ ka kɔgɔ nɛnɛ i kɔni b'a dɔn maa min b'e to yen e b'a dɔn a e tɛ e bitiginin fa e b'a dɔn bɛni tɛna e to yen e yɛrɛ b'o dɔn tigitigi e b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli e t'a fɔ ko bɛni ma ko n ko k'a b'e to yen e yɛrɛ b'o dɔn bɛn de cerveau i t'a dɔn ala y'i ta tiɲɛ aa ala y'i ta tiɲɛ sa wulutigi y'i ta tiɲɛna dɛ araseba cɛ ala y'i ta tiɲɛ k'i kunnagoya dugukolo sanfɛ n'o f'i ye n k'i kunna de man di ala y'i kunnagoya ni kunnagoya tɛ fila ye ala ye dɔ d'i ma k'a yir'i la ala b'a ka yir'i la don o don de cɛni o fɔ k'i fasa i sen kan n'o o e tɛ to ka t'i pese k'i yɛrɛ lajɛ dɛ i ji bɛɛ bɛ ka sama t'i yɛrɛ pese dɔɔni ba ye bɛn de cerveau ni jeunes dalen don a la mali kɔnɔ mali kɔ kan ni maliyɛnw dalen don a la mali kɔnɔ mali kɔ kan mais ala bɛn de cerveau ala ka bɛn ni maaw ka bɛn ni katikaw ka bɛn o bɛn de cerveau min tun bɛ e nɔfɛ o min kun b'i nɔfɛ n'i yɛrɛ wa n'i bɛ mɔgɔw dɔgɔya n'a b'a fɔ ko n fa don n dɔgɔnin don ma n ko ala ye ta tiɲɛ de ko dɔ jateminɛ ne la sa ne danni a ka gɛlɛn dɛ hali ni ne dɔgɔnin ye a ka gɛlɛn ne ka sigi ka kuma n dɔgɔnin kan ne dusu a ka gɛlɛn wa ne ka kɔrɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ye a ka gɛlɛn ne ka kuma i kan a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ n m'a fɔ a tɛ gɛlɛn mɛ a ma nɔgɔ mɛ e b'o la tumuninw dɛ e bɛ t'i sigi de mɛ u bɛ bin u bɛ tila ka bin min don i la ɔ bɛn de sɛriwo bɛn de sɛriwo bɛ ten ka mali la n'o ye digiri la o b'i faga o b'i ni tiɲɛ o b'i ni tiɲɛ i t'a ɲɔgɔnna kɛ e dangaden e yɛrɛ kun tɛ bɔ yan nɔ ka taga ko ni ne ye lajɛ e yɛrɛ kun tɛ bɔ yan ka taa kanpaɲɛw kɛ burusi kɔnɔna ni fɛn mun na i tɛ taa taa burusi kɔnɔna i ka t'i yala i ka taa kanpaɲɛw ni fɛngɛw kɛ finansema tɛ yen wa finansema tɛ yen ee ne ko e yɛrɛ fɛ hali bi n'i ye e yɛrɛ ɲininka dugukolo sanfɛ e yɛrɛ fɛ maa si tɛ fɛn kalama hali bi i kunkolo da t'a la i yɛrɛ fɛ mon frère souvent n'i fa dɔrɔgu la n'o f'i ye ko n'i ma zɔn bila n'a ma ni zɔn ma k'i sata i k'a fɔ ma ko tuɲa mɔgɔ den tatɔla filɛ n'i ma zɔn bila paseke i bɛ cogo dɔ la zɔn zɔn dɔrɔn de bɛ nin kɛ i b'a dɔn zɔn bɛ mɔgɔ bila soit a b'i bila chemin ɲuman kan soit a b'i bila fopaw la zɔn ma ɲi dɛ zɔn ma ɲi zɔn ma ɲi dɛ e de bɛ ne sigi k'i bɛ fara fara n tɛ don o la bilen sa paseke maliyɛnw y'i dɔn cogoya la paseke kuma ti da bɛn de sɛriwo min nizɛriw bɛ kule a nɔfɛ ne y'o de fɔ yan bɛn de sɛriwo a m'a ka sira bila dɛ bɛn de sɛriwo m'a ka sira bila tile kelen a wulila faransi ko kɛlɛ la fo bi wa o bɛn de sɛriwo hali sini sɔgɔma ɔ mitiniba yɛrɛ dɔ bɛna kɛ koyi ko ka a tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ i yɛrɛ ka kuma dɔ an bɛ na an ka taa fɔlɔ an k'a lamɛn a bɛna min fɔ bɛn de sɛriwo ma n b'a dekɔritike ɲani sini cɛ n b'a dekɔritike an ka an k'a lamɛn a bɛna min fɔ bɛn ma fɔlɔ an k'o lamɛn parce que a tɛna fɔ ko ne ye nkalon d'a la dɛ